Sa setzione antirapina de s'iscuadra mòbile de sa questura de Casteddu ch'at isperdiu una grefa ispecializada in sas rapinas a sos cummerciantes de Casteddu e de sas biddas a fùrriu chi andaban in banca a versare s'incassu. Sos agentes an eseguiu chimbe ordinàntzias de custodia cautelare in càrcere firmadas dae su gip de su Tribunale de Casteddu Ermengarda Ferrarese e pedias dae su pùblicu ministeru Alessandro Pili. Sos arrestaos sunu Roberto Saddi, trintaseti annos de Assemini, Pierpaolo Cabras, chimbantachimbe annos de Selargius, Andrea Argiolas, barantabator annos de Casteddu, Gianluca Loddo, barantases de Selargius, Gino Fois, chimbant'annos de Pirri. De s'operatzione nd'ana faveddau in s'interi de una cunferèntzia pro s'imprenta Marco Basile, dirigente de s'iscuadra mòbile de sa Questura de Casteddu e su Questore Pierluigi D'Angelo. A sos chimbe arrestaos li cuntestan a su mancu duas rapinas. Sa prima contra a su mere de unu supermarket de Cuartu su ses de martu, acurtzu a sa Banca de Italia de Casteddu, chi aiat frutau baranta miza euro, e sa 'e duas su sechi de aprile, a dannu de una dipendente de una sotziedade de machineddas pro su jocu chi aiat frutau chimbe miza euro. A incarrerare sos agentes sunt istadas sas ripresas de sas telecàmeras de sorvegliàntzia e sas atividades de indàgine. Sos agentes an secuestrau una moto impreada pro una rapina, pinzos e cascos uguales a cussos ripresos in s'interi de sas rapinas e una pistola iscatzacanes. Sa grefa como si fit amaniande a fàchere un'àtera rapina. Sos dipendentes de s'Agentzia Forestas, aderentes a sos sindacaos autònomos Confederdia e Sadirs, oe ant proclamau s'isciòperu generale de su cumpartu e promòviu una manifestatzione in Casteddu suta su Cussizu regionale. Una mobilitatzione chi at bidu partecipande prus de trechentos pessones e chi arribat a pustis dae ses meses dae s'ùrtimu isciòperu. Confederdia e Sadirs pedin chi a sos dipendentes forestales lis aplichen su cuntratu de sos regionales. Sos dipendentes in totu sunu chimbe miza e trechentos, mille e trechentos sunu semestrales, battoschentos sunu cuadros e dirigentes, sos àteros sun operajos a tempus indeterminau assuntos chin cuntratu privatisticu chi disciplinat su traballu de zorronaderis agrìculos. Custu isciòperu arribat in prena campagna antincèndiu, una campagna chi at a èssere difìtzile ca b'at unu pore 'e fenu crèschiu chin s'abba chi at fatu in maju e aprile. Sos sindacaos pedint a Forestas de permìtere a sos dipendentes de fàchere menzus su traballu issoro In s'interi, su Cussizu regionale, dae prus de un'annu at firma una proposta de lege pro s'armonizatzione de sos cuntratos de sos dipendentes. Pro su chi pertocat sos sindacados, in sas dies coladas Flai CGIL, Fai Cisl e Uila Uil an sutascritu chin su Coran, su Comitau pro sa Rapresentàntzia Negotziale de sa Regione, S'acordu pro s'aplicatzione de sos aumentos duamiza e sèichi duamiza e deche oto in su minimu retributivu natzionale definiu dae su cuntratu culletivu. Sos carabineris de s'istatzione de Durgali sun indagande pro iscoperrere chie at fatu dannu a s'iscola de s'infantzia de Durgali. Arbeschende a dumìnica, malincrenios disconnotos ant fatu dannu a su portale de s'iscola chircande de si ch'intrare a intro. Sos operadores iscolàsticos chi a manzanu chito sunt arribbados ant acatadu sos bidros secados e sa janna totu guasta. Compudande in intro ant averguadu chi non mancabat nudda e ant denuntziadu su fatu a sos carabineris de Durgali chi ant aviadu sas indàgines pro iscopèrrere chie est istadu. Sa cunfirma de sos cartellones triennales e temàticos pro su duas mìgia e deghe oto, sa semplificatzione burocràtica pro pedire contributos, una cuota a su mancu de trechentoschimbanta mìgia euro pro s'animatzione territoriale in sos comunes chin prus pagu de chimbe mìgia abitantes, S'atributzione a s'assessoradu de su turismu de su coordinamentu de sas manifestatziones pùblicas de grande interesse turìsticu sustènnias dae sa Regione Sardigna, che a Sant'Efis de Casteddu, su Redentore de Nùgoro sa Cavalcada Sarda de Tàtari. Custas sas novidades chi bi sun in sa delìbera aprovada dae sa Giunta Regionale a segus de sa proposta de s'assessora de su turismu Barbara Argiolas, chi pertocat sos critèrios e sos recuisios pro seiare manifestatziones pùblicas de grande interesse turìsticu e sas diretivas pro sa rendicontatzione e s'erogatzione de sos contributos finantziados dae sa Lege regionale sete de su mille novichentos chimbanta chimbe. Chin custa delìbera, nat s'assessora Argiolas, acabamus sa programmatzione triennale aviada in su duamiza e sèichi, e cunfirmamus pro cust'annu puru, Sas manifestatziones de sos cartellones seiadas in su duamizesèichi, in prus de sas manifestatziones territoriales de sas biddas prus minores. In prus, at concruiu s'assessora, semus sighinde in su traballu pro dare assentu a sa normativa pro sos contributos in favore de manifestatziones regionales de grande interesse turìsticu cumintzadu s'annu passadu. Nuoro Street Food, una strada da mangiare e da bere, est sa manifestatzione chi s'at a fàghere sàpadu in Nùgoro dae mesudie a sas ùndighi 'e de note, ammaniada dae su Centru Commerciale Naturale Agorà de Carrera La Marmora Viale del Lavoro. B'at a èssere enogastronomia, ispàssiu, mùsica, mànicu de istrada, chin mezos apòsitos in sas carreras interessadas chi an a bèndere licanzias de sa cuchina sarda, napoletana e sitziliana. E non podiat mancare sa birra artesana de sos mastros nugoresos e de su binu de s'istrada de su Binu Cannonau. Su programma de sa manifestatzione l'an presentadu custu manzanu in sa Confesercentes de Nùgoro Alberto Flùmini, presidente de su centro commerciale naturale Agorà, Giuseppe Cappelli de sa Confesercentes, Giovanna Ticca e Bruno Mulas de su birrificiu Zemina. Nuoro Street Food l'at promòviu su centro commerciale Agorà, chin sa collaboratzione de sa Confesercentes provinciale e su patrocìniu de su Comune de Nùgoro. Sos organizadores an pessau peri a sos pitzinnos prus minores